Анэдэлъхубзэ, анэм и жьабзэ, уздэщымыӏэ сыщремыӏэ, жеӏэ усакӏуэм. Дауикӏ, анэдэлъхубзэр хъумэным, абы зегъэужьыным мыхьэнэшхуэ зэриӏэм щымыгъуазэр мащӏэ къыщӏэкӏынщ. Ауэ, гурэ псэкӏэ зи анэдэлъхубзэр зылъагъущ мы псалъэхэм я мыхьэнэр нэсу зыхэзыщӏыкӏыныр. Адыгэбзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ и махуэм ирихьэлӏэу, ар гъатхэпэм и пщыкӏуплӏым щӏытрагъэхуам, ди анэдэлъхубзэр джыным ехьэлӏауэ ди щӏэныгъэлӏхэм зрагъэгъуэта ехъулӏэныгъэхэм, яӏэ мурадхэм щыгъуазэ зытщӏын папщӏэ дэ зыхуэдгъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым адыгэбзэ секторым и унафэщӏ, филологие щӏэныгъэхэм я доктор Бищӏо Борис. Нобэ ди псалъэмакъыр зытеухуауэ щытыныр адыгэбзэмрэ тхыбзэмрэ джыным ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэращи, мис, зэрыжытӏащи, гъатхэпэм и пщыкӏуплӏым адыгэбзэмрэ тхыбзэмрэ и махуэр трагъэхуащ. Ар щхьэ къыхахын хуей хъуа? Мыр, дауи, зэрымыщӏэкӏэ къэхъуа ӏуэхукъым. Адыгэбзэр предмету еджапӏэм, къэралым къызыӏуиха еджапӏэхэра зи гугъу сщӏыр. Япэу щаджын щыщӏадзар Ставрополь дэта гимназиерат. Абы адыгэбзэ щригъэджэну егъэджакӏуэу къащтат Бырсей Умар. Ар ди япэу адыгэм къахэкӏа узэщӏакӏуэ щӏэныгъэлӏхэм ящыщщ. Иджы ар егъэджакӏуэу къащта щхьэкӏэ, къащтэ цӏыкӏухэр Адыгэбзэм зэрыхурагъэджын тхылъ апхуэдэ зыри щыӏэтэкъым абы щыгъуэ. Арати, ар гъэхьэзынри абы и пщэ къыдэхуат. Арати, адыгэбзэр зэрырагъэджын еджапӏэхэм хуэунэтӏа тхылъ зыхилъхьэри ар къыдэкӏауэ щытащ. Аращ япэ дыдэу адыгэбзэкӏэ дунейм къытехьа тхылъыр. Мис ар къалъытэри а махуэ дыдэр адыгэбзэм и махуэу япэщӏыкӏэ Адыгей Республикэм къищтащ. Бырсей Умар езыр а кӏахэ адыгэм ящыщти, иужькӏэ ар щапхъэ тхуэхъури мыдрей республикитӏми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми ар махуэшхуэу къыщытщтащ, адыгэбзэм и махуэшхуэу. Аращ абы и къежьапӏэ хъуар. Адэкӏэ ущӏэупщӏу щытмэ, абы дей къыщежьащ, иужькӏэ, дауикӏ, Адыгэбзэм и ӏуэхур абдей щехьэжьа хъури, мыдэкӏи дэ къытхэкӏ узэщӏакӏуэхэм, а революцэм ипэкӏэ ар къэрал ӏуэхуу щытакъым. Революцэр екӏуэкӏыу совет властым ар езым и политикэ ищӏыхункӏэ, къэралым ис лъэпкъхэм я бзэхэр яджын хуейуэ, абыхэм еджапӏэхэм предмету щыӏын хуейуэ Революцэм ипэкӏэ мис пэж дыдэу ар цӏыху зырызхэм дэ къыдхэкӏ нэхъ еджа сытхэм кърахьэжьэрэ жыжьэ нэмысу къэралым къыбдимыӏыгъыу щытмэ, ар ӏуэху гугъущ. Арати, кърахьэжьэ щхьэкӏэ зимыужьурэ мис апхуэдэурэ екӏуэкӏри, иужькӏэ къэралым цӏыхухэм псоми щӏэныгъэ яӏын хуейщ жиӏэу мис апхуэдэ политикэр кърихьэжьу, мис а щӏэныгъэ яӏын хуейм анэдэлъхубзэхэри къыхыхьу, Еджапӏэхэм щаджын щӏадза нэужьщ мы ӏуэхум зиужьын щӏидзар.
Зэрыжыпӏащи, япэ адыгэ букварыр къыдэзыгъэкӏар Бырсей Умарщ. Ар минрэ щийрэ тхущӏрэ щы гъэм Тифлис къалэ къыщыдэкӏауэ щытащ. Дауикӏ, илъэсищэм щӏигъу зэман щыблэкӏакӏэ, бзэм елэжьыкӏэри бгъэдыхьэкӏэри куэду зихъуэжащ. Иужьрей илъэсхэм сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр щӏэныгъэлӏхэм зэвгъэгъуэта? Адыгэбзэр джыным и ӏуэхур нэхъыкӏэ хъуакъым, нэхъыфӏ хъуурэ макӏуэ. Абы езы адыгэбзэм и ӏуэхур жыпӏэмэ ар щхьэхуэщ. Иджыпсту ар и къару хощӏ, цӏыхум яӏэщӏоху жыдори догузавэ, ауэ езы адыгэбзэ джыным нэхъ зиужьурэ, абыкӏэ нэхъ лэжьыгъэфӏхэр илъэс къэс къыдэкӏыурэ ахуэдэурэ йокӏуэкӏ. Абы теухуауэ адыгэбзэм къэбэрдей-шэрджэсыбзэ жыхуэтӏэм елэжьу щӏэныгъэ Институту щыӏэр мы зы закъуэра мы нобэ дызыщӏэсыр. Абы мы институтыр къызэрызэӏуах лъандэрэ щхьэхуэу адыгэбзэмкӏэ къудамэ иӏэщ. Абы ди щӏэныгъэлӏ куэд щылэжьащ а илъэс бгъущӏым къриубыду. Иджы ди бзэм щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ грамматикэ иӏэми, абы нэмыщӏкӏэ псалъалъэ щыӏэми, Сытми, а псори зи гуащӏэ къыдэкӏар мис мы институтым щылэжьахэр, нобэ щылажьэхэращ. Абы теухуауэ мис а илъэс бгъущӏ жыхуэсӏэм и институтым и тхыдэм къыщыщӏэддзэнщи, щӏэныгъэ грамматикэ жыхуаӏэм хуэдэу плӏы дунейм къытехьащ зэман зырызкӏэ, абы къриубыдэу а зэманым. Абы нэмыщӏкӏэ псалъалъэ зэмылӏэужьыгъуу куэд. Иужьрей зэманым сыт нэхъ гу лъыптэ хъуну апхуэдэу мыбы щыӏэ, адыгэбзэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, япэ дыдэу сэ зи гугъу сщӏынур дауи ди псалъэгъэнахуэ минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм Москва къыщыдэкӏауэ щытара. Толковый словарь жаӏэ урысыбзэкӏэ, мыбы Псалъэ къэсыхункӏэ и мыхьэнэр езы бзэмкӏэ къиӏуэтэжу апхуэдэу, ар япэ дыдэу бгъущӏрэ бгъугъэм дэ диӏэ хъуащ. Мис мы Ищхъэрэ Кавказыр къатщту щытмэ, лъэпкъыу исым, мис мы дэ ди псалъалъэ а пщӏыгъуэ къыдэкӏам и фӏагъкӏэ, и куэдагъкӏэ псалъэу итым, мис абы и лъэныкъуэкӏэ мыбы пеуэфын иджыри щыӏэкъым. Ар цӏыху куэдым я ӏэдакъэ къыщӏэкӏа лэжьыгъэщ, цӏыху куэд зыхэлэжьыхьа ӏуэхущ. Зыкъым, итӏукъым, ауэ икӏэм-икӏэжым мис апхуэдэу а лэжьыгъэр фӏы хъуауэ дунейм къытехьат. Мыдэкӏэ адыгэбзэм елэжьын зэрыщӏадзэрэ Абы сыт хуэдэ къэхутэныгъэ екӏуэкӏами, псори къызыщӏикъуэжу, псори къызыщӏиубыдэжу, томитӏ хъууэ Кабардино-Черкесский язык жери тхылъышхуитӏ мы ди институтым къыдэдгъэкӏащ. Ар Къумахуэ Мухьэдин ди щӏэныгъэлӏ цӏэрыӏуэм и унафэм щӏэту абыи зы щӏэныгъэлӏ гуп хъууэ. Мис ари къыдэкӏащи, нетӏэ зэрыжысӏа дыдэм хуэдэу Мис апхуэдэ лэжьыгъэ бзэм и лъэныкъуэ псори къызыщӏиубыду, лексики, морфологии, синтаксиси адэкӏэ, диалектхьэр адэкӏэ, бзэм и тхыдэр адэкӏэ, щӏыпӏэцӏэхьэр, сытми, бзэм ехьэлӏауэ сыт хуэдэ къэхутэныгъэ лӏэужьыгъуэ ирагъэкӏуэкӏми, а псомкӏи дэ иджыпсту къыздэсым дызыхунэсар псори а тхылъитӏым къызыщӏакъуэж. Арикӏ мис мы Россием дэ тхуэдэу лъэпкъыу ис автономие зиӏэхьэм псоми узыхуеплъу щытмэ, япэ дыдэу къыдэзыгъэкӏар апхуэдэ лэжьыгъэ дэращ, ар минитӏрэ хы гъэм къыдэкӏащ. Абы и ужькӏэ дэ ди щапхъэ дыдейр, ди тхылъыр щапхъэ яхуэхъури, нэгъуэщӏ лъэпкъ зыбжанэми, Апхуэдэ дыдэу, мис а проект дыдэм ещхьу, езыхьэм я бзэм теухуауи лэжьыгъэ къыдагъэкӏыжа. Адэкӏэ псалъалъэхэр, нэгъуэщӏ псалъалъэхэми делэжьащ а илъэс зыбгъупщӏым. Кӏыщокъуэ Алим илъэсищэ щрикъум ирихьэлӏэу, ар минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэрат Кӏыщокъуэ Алим и бзэм и псалъалъэ зыхэтлъхьар. Зы цӏыхум теухуа псалъалъэр, ар дэ хуэдэу, сыт ар зиӏисыжу къыщӏэупщӏэӏэмэ, Мис а псалъалъэр зыхэтлъхьэн щхьэкӏэ Алим и ӏэдакъэм къыщӏэкӏыу адыгэбзэкӏэ дунейм къытехьа тхыгъэ псори зыхэттхыкӏщ псалъэ зырызуи, Алим и творчествэм псалъэу къыщызигъэсэбэпар сыт хуэдэми, а псалъэхьэм сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэу къигъэсэбэпами, ахьэ дапщэрэ абы и тхыгъэхьэм къыхэхуэми, мис а псори къатхутэщ абыми а псалъалъэшхуэр. дгъэхьэзырри минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм тхылъу дунейм къытедгъэхьэну а зэманым хьэзыр хъуати, ди жагъуэ зэрыхъунщи, республикэм ар къызэрыдигъэкӏын мылъкукӏэ пэмылъэщу электрон вариант жыхуиӏэм хуэдэу интернетым къилъхьауэ абы лъандэрэ ар илъщ, ауэ езыр тхылъу иджыри къыдэкӏакъым, тедзауэ тхылъымпӏэм тету жыхуэсӏэр. Иджы мы гъэм Алим-тӏэ илъэсищэрэ тхурэ ирокъури, аргуэру дылъэӏуа ди правительствэм. Мыр интернетым илъ щхьэкӏэ, дауэ мыхъуми, дызэсам хуэдэу, тхылъу, тедзауэ мы гъэм Алим и юбилей ӏуэхухэм хэту фи программ хэвгъэхьи къытхудэвгъэкӏ жытӏэри. Дыкъагъэгугъауэ щытщ, адэкӏэ зэрыхъум деплъынщ. Мыпхуэдэ псалъалъи иджыри зэ жызоӏэри, мыр ӏейуэ куэдрэ узримыхьэлӏэ псалъалъэт. Мыдэ ди Урысей къыдощтэри тхэкӏуэ щхьэхуэ, усэкӏуэ щхьэхуэм и псалъалъэ жыӏэу зыхалъхьауэ иджыри къыздэсым мы Урысейм къыщыдэкӏар Пушкин и псалъалъэ закъуэрат, Алим етӏуанэщ-тӏэ иджы апхуэдэу. Аращи, а зым щхьэкӏэ а тхылъыр къыдэбгъэкӏ хъуну. Мыдэкӏэ, урыс-адыгэ псалъалъэ ин жытӏэри Нэгъабэ минитӏрэ пщыкӏуий гъэм духащ иджы ари тиражышхуэу къыдэдгъэкӏыну, аргуэру мылъку къызэдэдгъэкӏыным дылъыхъуу иджыпсту абы тӏэкӏу дыкъигъэувыӏауэращ мыхъуа, езы псалъалъэр хьэзырщ. Иджы урыс-адыгэ псалъалъэу нобэр къыздэсым нэхъыфӏыӏуэу дэ диӏэр къыдгъэсэбэпыр Къардэн Бубэ игъэхьэзыру минрэ щибгъурэ Тхущӏрэ хы гъэм къыдэкӏауэ щытарат. Абы лъандэрэ, дауи, а блэкӏа илъэс бжыгъэм бзэм куэдкӏэ зихъуэжат. Псалъэ гуэрхьэр хэхуа, псалъэ гуэрхьэр къыхыхьащ. Итӏанэ, мис мы абы щыгъуэ щыӏа ди псэукӏэмрэ нобэ ди псэукӏэмрэ щхьэщокӏ, абы щыгъуэ екӏуэкӏа политикэмрэ нобэ екӏуэкӏ политикэмрэ жыжьэу зэщхькъым. Иджы а псом къыхэкӏкӏэ а псалъалъэр, дауи, жьы мыхъуу къэнакъым. Арати, псалъалъэщӏэ дызэрыхуейр къыдгурыӏуэри, мис апсэхуэдэ делэжьын щӏэддзэри, а зэрыжысӏэм хуэдэу ар нэдгъэсащ, иджы абы а тхылъ Бубэ къыдигъэкӏам урыс псалъэу мин щэщӏ зридзэкӏыу щытмэ, мыбы мин блыщӏым щӏигъу псалъэу зредзэкӏ, мис иджыпсту къыдэдгъэкӏыну зиужь дитым. Абы нэмыщӏкӏэ а псалъэ бжыгъэм и закъуэкъым. А псалъэхэр адыгэбзэкӏэ зэрызэдзэкӏар, ар куэду дгъэтэмэмыжащ, абы лъандэрэ. Абы езым и лексикэ абы къызэщӏикъуэхэр дгъэкъэбзащ. Мис мо совет властым, адрей коммунист идеологием елъытауэ, абы куэд ӏейм щӏыпӏэ куэд иубыдт апхуэдэ терминхэми, ахэр иджыпсту ди бзэм къигъэсэбэпыжыркъым, ди бзэм хэхужати, ахэр хэдгъэкӏри, мис иужь зэманым техникэм, щӏэныгъэм зэзиужьым къыдэкӏуу бзэм къыхыхьа терминыщӏэхэр, ахэр куэду къызэщӏэдубыдэри, ахэрикӏ урысым занщӏэу къыхэтхыу, а урысым зэрыжиӏэм хуэдэу къэдмыгъэнэжу, ар адыгэбзэм къызидгъэзэгъэным, абыхэм адыгэбзэкӏэ цӏэ къазэрыхуэдгупсысыным яужь дитат. Икӏи абы теухуауэ псалъэ куэд къыдэхъулӏауэ си гугъэщ адыгэбзэм къидгъэзэгъэну. етӏанэгъэ яухыну хуейуэ нэгъуэщӏ зы псалъалъэ, икӏи ари мыхьэнэшхуэ иӏэу собж, синонимхэм я псалъалъэ, ин. Иджы адыгэбзэм и къулеягъхэр къызэрыпщӏэнум и зы нэщэнэщ а зы мыхьэнэр зы псалъэкӏэ мыхъуу псалъитӏкӏэ, псалъищкӏэ къэпӏуатэ зэрыхъур. Иджы ахуэдэу вариант щыщымыӏэм де зэпымыу а зы псалъэм утету щытмэ, бзэр дахэ хъуркъым. Аращи, мис а синонимхэр хэбгъыхьурэ уи бзэм зебгъэужь хъуну нэхъ гъэщӏэгъуэн пщӏы хъунущ. Синонимым и псалъалъэ кӏэщӏ жыӏэурэ япэми зытӏу къыдэкӏауэ щыӏэщ, ауэ абыхэм дэ ди бзэм и къулеягъ псори къызэщӏаубыдэркъым. Абыхэм къыщхьэщыкӏыу мыбы ди бзэм мис а синоним и лъэныкъуэкӏэ къулеягъыу иӏэр псори къызэщӏэкъуауэ апхуэдэу къыдэдгъэкӏыну яужь дитщ. Зы лэжьыгъэ къедгъэжьауэ нэгъэбэ лъандэрэ иджыри, ари си гугъэмкӏэ мыхьэнэшхуэ иӏэщ ди бзэм дежкӏэ, ар научная грамматика. щӏэуэ зыхэтлъхьэну. Ауэ иджы нетӏи жысӏаи мы ди институтыр зэрыщыт лъандэрэ апхуэдэ научный грамматику плӏы игъэхьэзыращ жысӏэри. Иджы мы етхуану дэ зи ужь дихьар абыхэм япэ дыдэу къызэрыщхьэщыкӏыр, иджы къыдэкӏыну дэ дгъэхьэзыр научный грамматикэр зэрытхауэ щытынур урысыбзэӏым, адыгэбзэщ. Мыр адыгэбзэ езыгъаджэ егъэджакӏуэхэм, ар школ ирехъу, ар университет ирехъу, ар нэгъуэщӏыпӏэ ирехъу. Абыхэм а урысыбзэкӏэ къыдэкӏа грамматикэхэр къагъэсэбэпыну тӏэкӏу гугъу ещӏ ар урысыбзэкӏэ зэрытхам и зэранкӏэ. Мис иджы ари къэтлъытэри, адыгэбзэкӏэ абыхэм щӏэныгъэ грамматикэ яхуэттхыну яужь дихьар. Абы яужь дихьати, иджы къыщӏэщар абы теухуауэ терминологиер ирикъуу диӏэкъым, абы теухуауэ ар занщӏэу къыщӏэщар. Иджыри къыздэсым уэри ущыгъуазэщ терминхэм и нэхъыбэр зэрамыдзэкӏауэ урысыбзэкӏэ къыщагъэсэбэп адыгэбзэ щрагъаджэм дей. Псалъэм папщӏэ, подлежащэ жаӏэ, сказуемэ жаӏэ, определенэ жаӏэ, обстоятельствэ жаӏэ. Псори иджыпсту къубжэкӏым куэд дыдэ мэхъу ахэр. Иджыпсту абы теухуауэ, ди гъунэгъухэм дауэ щыту пӏэрэ я ӏуэхур жысӏэри сеплъати, А сэ зи гугъу иджыпсту къыжысӏа термин адыгэ, урысыбзэу къэдгъэсэбэп псори ди осетин ди гъунэгъухэм езым я бзэкӏэ яӏэщ. Мис мы балъкъэрхэми яӏэщ, модкӏэ шышэнхэм яӏэщ. Дэ щхьэ ахуэдэу дыкъэнар? Щхьэ дытемыгушхуарэ дэ мис абыхэм теухуауэ дэ ди бзэкӏэ термин къэдгъэщӏыну? Абы и упщӏэр сэ иджыпсту жэуап схуетынукъым, а дяпэ итахэм апхуэдэу щхьэ ямыщӏарэ жысӏэуи ахэри згъэкъуэншэнкъым, ауэ Мыр гъэзэкӏуэжын хуей ӏуэхути, яужь дихьэри, мис апхуэдэ терминхэр псори адыгэбзэкӏэ къэдгъэщӏащ, адыгэбзэ терминхэм я псалъалъэ зыхэтлъхьащ. Ар сэра зыхэзылъхьар, си закъуэ, ауэ псори тезыгъэпсэлъыхьри, мис мы Мы мыбдеж щӏэс ди лэжьакӏуэхэри абы де къыщызгъэнакъым. Мокӏэ Адыгейм, адыгеибзэм елэжьхэри, ахэри къыхэсшэщ абыми. Сытми, абыхэм я чэнджэщри къэслъытурэ сытурэ, мис иджыпсту ахуэдэ псалъалъэ термин нэхъ дызыхуеинухэр къызыщӏиубыдэу ари хьэзыр хъуа. Мис а иджыпсту зыхэтлъхьэ грамматикэм Мис а терминхэр къыщыдгъэсэбэпынущ япэ дыдэу. Адэкӏэ абы иту къыдэкӏмэ, адэкӏи адрей еджапӏэхэми тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ къащтэну догугъэ. Зы лъэпкъыу дыщыткӏэ, зы литературэбзэ, зы тхыбзэ диӏэмэ, нэхъ ефӏэкӏуэну къэзылъытэ. Ар зыуэ щымытмэ, нэхъ тэмэму къэзылъытэ щӏэныгъэлӏ зэмылӏэужьыгъуэхэр щыӏэщ. Ар нэхъ зэпэгъунэгъу хъуным, зым и псэлъэкӏэр адрейм къыдгурыӏуэным, нэхъыфӏу зыхэтщӏыкӏыным ехьэлӏа лэжьыгъэ гуэрхэр евгъэкӏуэкӏыу щыт. Ар зэи мыувыӏэ ӏуэхущ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, псалъэмакъым фӏэкӏыу мыдкӏэ ӏуэхум нэсыркъым. Мис псалъэм папщӏэ, мис мы институт дыдэм къыщетхьэжьэри, дэникӏ, Адыгейри, Къэрэшей-Черджэсри, мы республикэри, Адэкӏэ Москваи мы бзэм, адыгэбзэм елэжьу щыӏэ псори къызыхуэтшэсщ абыми. А Адыгейм я псэлъэкӏэмрэ дэ ди Къэбэрдейм ди псэлъэкӏэмрэ литературэбзэ жыхуэтӏэхэра. Мис а литературэбзитӏ иджыпсту щыӏэу къэтлъытэм елэжьу щыӏэ псори къызыхуэтшэсщ абыми, мыбы теухуауэ Блэжь хъунум дытепсэлъыхьауэ щытат. Абы Къумахуэ Мухьэдин езым и щхьэкӏэ проект зыхилъхьэри, ди тхыбзэхэр зэгъунэгъу щӏыным. Иджы плъагъурэ, дэ ди бзэхэр тӏэкӏу зыщхьэщокӏ, ауэ ди тхыбзэхэр нэхъеижу зыщхьэщокӏ. Апхуэдэу щӏыщытыр А зы макъ дыдэр-щэ мо Адыгейм зыуэ ятхыу, дэ нэгъуэщӏу тхыу апхуэдэ хэтхьэр. Абы нэмыщӏыжкӏэ мыдрей пэжырытхэм дыкъоӏэбэри, а пэжырытхэм дей куэд дыдэ зыщхьэщымыкӏыу диӏи, мо псалъэм папщӏэ зы щапхъэ закъуэ къэсхьынщи, Уэ жыхуиӏэ цӏэпапщӏэр Урауэ дэ тхыу щытмэ, Адыгейхьэм пэжырытхэ хабзэ къащтауэ а хьэрфитӏым и пӏэкӏэ О, урыс О-мкӏэ къагъэлъагъуэ. Ахуэдэ зыджыри къыпхуэхьыну итӏанэ, дэ иджыпсту пэжырытхэр зытетыр дахуэдэу, морфологическэ, фонетическэ принцип жери, принцип нэхъыщхьитӏ къащтауэ, иджы цӏэхьэр морфологический принципым тету, глаголхьэр фонетический принципым тету жари, псалъэ лъэпкъыгъуэхэм теухуауэ, гуэшауэ, гупитӏу, мис а принципитӏым трагъэувауэ тетщ. Кӏахэ адыгэхэм де дэӏэбэнщи, абыхэм а цӏэрикӏ, глаголри а зы принципым тету къагъэсэбэп. Мис а зэщхьэщыкӏыныгъэ пэжырытхэмкӏэ итӏанэ алфавитымкӏэ зэщхьэщыкӏыныгъэ диӏэхэм япкъ иткӏэ ди тхыгъэхэр зым и тхыгъэр адрейр къемыджэфу, къегугъуэкӏыу мэхъу. Мис а тӏэкӏур зэщхь тщӏыфамэ, итӏанэ ди бзэр зы бзэм дытемыхьу щытми, а ди тхыбзэмкӏэ нэхъ дызыгурыӏуэу хъу дыхъунут. Ара нэхъ зытеухуауэ щытар абы щыгъуэ арати, дызыгурыӏуэри абы щыгъуэ къэтщтащ абы теухуауэ унафэ хъарзынэ дыдэу дызришэлӏэну, нэхъ гъунэгъу дызыхуищӏыну. Ар ди Къэбэрдей-Балъкъэрым закону къищтэри, Кӏуэкӏуэ Валерэ президенту щытетым щыгъуэ, Кӏуэкӏуэ Валерэ ӏэ щӏидзыжауэ абы лъандэрэ дэ закону диӏэщ, ауэ иджы ар Законыр гъащӏэм хупщэн щхьэкӏэ, мо Адыгейми а дыдэр къащтэн хуейти, щхьэусыгъуэ гуэрхьэмкӏэ къамыщту иджы а ди ӏуэхур абы къыщыувыӏэжар. Ар тхыгъэращ, иджы а тхыгъэр ахуэдэу тщӏамэ, икъукӏэ дызришэлӏэнут, абы шэч хэлъкъым. Нэгъуэщӏ гуэрхьэри щыӏэ цӏыху, абы дыкъыщымыувыӏэу-щэ, зы диалект къатщту, псори абы дытехьу, псори абы дрипсалъэу дыхъун хуейщ, жаӏэри. Фӏы дыдэт. Фӏы дыдэт. Ауэ дызыгурыӏуэркъым абы теухуауэ иджыпсту. Дяпэкӏэ сэ сщӏэӏым зэрыхъунур, ауэ ар процесс гугъу хъунущ, итӏанэ абы ар нэхъ гугъуж зыщӏыр мы дэ ди бзэхьэр, адыгейбзэри, къэбэрдейбзэри, мыдрей лъэпкъ мащӏэхэм я бзэхьэри, мыбыхьэм я щытыкӏэр ӏейуэ къэтӏэсхъащ мы зэманым. Ди къарум хэщӏурэ макӏуэ, ди бзэм и къарум хэщӏурэ макӏуэ. Ар къызыхэкӏыр мис глобализацэми тыдолъхьэ, итӏанэ къэрал политикэми тыдолъхьэ. Пэжщ, ахьэр ӏейуэ къыттогуплӏэ мис мы глобализацэр. Псори глобализацэм и къалэныр лӏо, дуней псор зэщхь ищӏын хуейуэ ара сыт и лъэныкъуэкӏи, экономикэкӏи, хабзэкӏи, бзыпхъэкӏи, бзэкӏи. Аращи, абы дыпэщӏэтыфыну. Ара дыкъэзыгъэгузавэр? Мыбдей дунейм зы хэкӏыпӏэ щаӏым, мис мы езы лъэпкъым и зыхэщӏыкӏыр тӏэкӏу нэхъ зиужьу-щэ, езы лъэпкъым зысхъумэжынщ, мыбы сыхуейщ жиӏэу, езы лъэпкъыр абы яужь имыту щытмэ, Мо ищхьэмкӏэ дэ зыгуэрым дыкъихъумэну, хьэмэрэ зыгуэр абыкӏэ къыддэӏэпыкъуну дыщӏыщыгугъын щыӏэкъым.
Зэрыжыпӏащи, иджыпсту ди анэдэлъхубзэм, адыгэбзэми, нэгъуэщӏ лъэпкъ цӏыкӏухэм я бзэхэми ӏейуэ къыхегъащӏэ глобализацэми нэгъуэщӏ щхьэусыгъуэхэми. Мис ахэм зэрапэщӏэтыфын ӏэмалу, бзэр лъэпкъым фӏэмыкӏуэдын ӏэмалу сыт хуэдэ къэфгъуэтар е къэфлъыхъуэр, сыт хуэдэ бгъэдыхьэкӏэ хувиӏэ мис абы?
Сэ абы теухуауэ статья мы иджыӏым, илъэсибгъу-пщӏы ипэкӏэ, мыр нобэ къежьа проблемэкъым. Журналым трезгъэдзауэ щытащ, иужькӏэ ар къытрагъэзэжри тӏэу-щэ къыдэкӏащ. Иджы абы сэ мы дуней псом абы теухуауэ я опытым сеплъри, дэ тхуэдэу куэд мыхъу лъэпкъхэм я бзэхэр яхъумэн щхьэкӏэ сыт ящӏу пӏэрэ, сыт жысӏэу апхуэдэу сыкӏэлъыплъри, абы Мис Англием щыщ лъэпкъ цӏыкӏу гуэр, итӏанэ модэкӏэ Финляндием щыщ лъэпкъ цӏыкӏу гуэр, мис апхуэдэурэ нэхъ абыкӏэ зыгуэрхьэр зыӏэрызыгъэхьэфа мис ахуэдэхьэра сызэплъар. Дауэ хэкӏуэдэжыным нэсауэ-щэ, мис а Англием щыщ лъэпкъ цӏыкӏу жыхуэсӏэм-щэ, еуэщ абы я интеллигенцэ зыхуэсщ абыми, Мыхуэдэурэ дяпэкӏэ зыри дымылэжьу щытмэ, дыхэкӏуэдэжыпэ, жаӏэри гужьеигъуэм зэрихуар къагурыӏуэжщ абыми, абы ящӏара япэ дыдэу. Абы Англием и правительствэм хуагъэуващ езым я бзэмкӏэ лажьэу канал щхьэхуэ къызыӏуихын хуейуэ. Жэщи махуи лажьэу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ассимиляцэр зэрекӏуэкӏ нэхъ ӏэмал нэхъыщхьэхэм ящыщщ мис а телевиденэ иджыпсту. Дэ дыдей ара иджыпсту? Ди сабийхэр нэхъыбэу а урысыбзэм тезышэр мис а телевиденэра, ауэ, абы лъандэрэ нэгъуэщӏ нэгъуэщӏи къыкъуэкӏа интернет жаӏэу. Иджы мис аращи, мыхьэ дауи фӏыщ, мыр прогрессщ, мыр куэдкӏэ сэбэп хъу ӏуэхущ мыхьэр, ауэ, дэ ди бзэм ехьэлӏауэ мыбы медалым лъэныкъуитӏ иӏщ жаӏэрӏэ урысым, а фӏым и нэмыщӏкӏэ мис а ӏейри мис ахуэдэу дэ ди бзэм теухуауэ абы къешэ. Аращи, телевиденэм мис ахуэдэу абы ящӏам хуэдэ, абы къэралым къадиӏыгъри къахузыӏуиха икӏи абы а ассимиляцэ къигъэувыӏа а зэманым. Иджыпсту зэрыхъуар сщӏэкъым, а интернетыр абы щыгъуэ щыӏакъым, ауэ телевиденэм абы щыгъуэ ассимиляцэ къигъэувыӏауэ щытар. Дэ куэд дыдэ щӏар мы Дунейпсо Адыгэ Хасэм адыгэу дэнэ щыӏари къызыщӏиубыду зы телевиденэ тщӏыну-щэ жаӏэу проекту къызэрыхалъхьэ лъандэрэ, ауэ ар и пӏэм имыкӏауэ иджыри тхуэмыщӏу дызэхэсщ. Мис ар диӏамэ, мис апхуэдэ канал Сыщӏагъанэм жэщи махуи щӏагъанэмэ лажьэу, итӏанэ къигъэлъагъуэри моуэ цӏыхур дихьэхын хуэдэу гъэщӏэгъуэну. Мис ахуэдэу зы канал тхузэтегъувамэ, мис абы сэбэпышхуэ къишэнут. Нэгъуэщӏ мыдкӏэ дыкъэӏэбу щытмэ, ди сабий цӏыкӏухэр иджыпсту Я ассимиляцэ къыщӏидзэр сабий садыра. Адэ-анэ куэд мэтхьэусыхэ. Мис илъэсищ ирикъуауэ садым тшэ ди сабийр адыгэбзэ фӏэкӏ имыщӏу дошэри, мазэ бжыгъэ фӏэкӏ дэмыкӏауэ урысыбзэкӏэ фӏэкӏа къыдэпсэлъэжын ямыдэу мэхъу жаӏэри. Мыхъункӏи амал иӏым. Урысыбзэ защӏэкӏэ фӏэкӏа а махуэ псом абы нэгъуэщӏ кӏуэ иджы анэдэлъхубзэ жаӏэри. Ауэ зы тӏэкӏунитӏэ зы щӏыпӏэ дей тхьэмахуэм тӏэу сыхьэт ныкъуэ хуэдэ. Абы ара зэрыхъур адыгэбзэу абы щызыхахыр. Абыкӏэ сабийм и бзэр къызэтенэнукъым. Сабийр ӏэмал имыӏэу мис а зэпымыу зыхих бзэм техьэнур. Аращи, япэ дыдэу сабий садхэм ара ди анэдэлъхубзэм и ӏуэхур къыщыӏэтын хуейр. Мыбы нэхъ зэман нэхъыбэ текӏуадэу щӏын хуейр. Сэ иджы а стхам зэрихэтымкӏэ аргуэру ар а нэгъуэщӏ къэралхэм зэращӏым сеплъри абы ящӏэ сыт ахуэдэ гъэсапӏэхэм. Абыхэм ящӏэра, иджы тхьэмахуэм махуэ бжыгъэкӏэ трагуашэри, мис а Англэ дыдэм, блыщхьэм псалъэм папщӏэ, сабийхэм англыбзэкӏэ йопсалъэ. Адкӏэ къыкӏэлъыкӏуэ махуэм езым и анэдэлъхубзэр махуэ псокӏэ йопсалъэ. Мис ахуэдэу зэблэхъуаурэ сабийр ягъасэри, а школым щыкӏуэм дей сабийм фӏы дыдэу а инджылызыбзэри езым и анэдэлъхубзэри ищӏу щӏотӏысхьэ. Апхуэдэу щӏэтӏысхьа нэужькӏэ адкӏэ шынагъуэр куэдкӏэ нэхъ мащӏэ мэхъу, абы и бзэр адкӏэ фӏэкӏуэдыжынукъым ахуэдэу. А школми анэдэлъхубзэм сыхьэт бжыгъэ гуэр хухэпхурэ ебгъаджэу щытмэ. Ауэ Мыдэ дэ ди садхэм къыщӏэкӏа сабий цӏыкӏухэм хуэдэу бзэр ямыщӏу, зыри ямыщӏу школым бгъэкӏуа нэужь, абы а школым а анэдэлъхубзэм хухах сыхьэтищымкӏэ уэ абы адыгэбзэ пхуегъэщӏэжынукъым. Мис аращ абы теухуауэ нэхъ лъэбакъуэ чын хуейуэ сэ сыбжхэр.
Тхыдэм къызэрыхэщыжщи, анэдэлъхубзэкӏэ сабий ӏыгъыпӏэм къыщынэмыщӏа курыт классхэм нэсыхукӏэ щрагъаджэу щыта зэмани къэхъуащ. Ар иджырей зэманым сабийхэм куэдым зэран яхуэхъуну къалъытэ. Уэ дауэ уеплърэ а ӏуэхугъуэм? А зэманым ахуэдэу еджахэм сэ сыхэтщ. Еплӏанэ классыр къэзухыхункӏэ адыгэбзэкӏэ сызэреджар уэ зэрыжыпӏэм хуэдэу, а арифметикэри, кӏэ, мыдкӏэ, пени, рисовани жыпӏэми сытми псори адыгэбзэкӏэ къыдгурагъаӏуэ, адыгэбзэкӏэ урокхэр ирагъэкӏуэкӏыу, ет, урысыбзэ предмет щхьэхуу хэту, тхьэмахуэм сыхьэтищ, сыхьэтиплӏ урысыбзэу хэту, мыдрейхэр адыгэбзэкӏэ екӏуэкӏыу. Етхуанэм дынэс щыбыми, предметхэр урысыбзэ хъуат. Пэж дыдэу мис абдейм тӏэкӏу гугъу дыщехьат. Мо адыгэбзэ деджэурэ мы етхуанэм дынэс щыбыми, предмет псори абы зэу щытрагъыхьэм, дэ абы ирихьэлӏэу а урысыбзэр а предметхьэмкӏэ деджэфын хуэдэу, ахуэдизу десатэкъым урысыбзэм. Ауэ сэ си ныбжьымрэ иджы щыӏэхэмрэ зэхуэдэкъым. Сэ си ныбжьым урысыбзэр а школым дыщрагъаджэм зыхэтхыу фӏэкӏа нэгъуэщӏпӏэ щызыхэтхыу щытакъым. Иджы къалъху сабий гущэм хэлъу а урысыбзэр а телевиденэмкӏи зыхех, а интернетымкӏи зыхех, нэгъуэщӏымкӏи зыхехри, иджыпсту пэщӏэдзэ классхэр адыгэбзэкӏэ едгъэджэну щӏэддзэжу щытмэ, абы япэрауэ адыгэбзэр хуэшэрыуэу ищӏынущ. Мыдэкӏэ урысыбзэри имыщӏу къэнэну жыпӏэуи ахуэдэу ущӏэшынэжыни щыӏэкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мы ди гъащӏэм урысыбзэм апхуэдизкӏэ зыщиубгъуащи, ар абы ухуейми ухуэмейми имыщӏэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Шынагъуэ иджыпсту щыӏэр урысыбзэр имыщӏэныракъым, шынагъуэ иджыпсту щыӏэр езым и анэдэлъхубзэ имыщӏэжыныращ. Иджыпсту куэдым и анэдэлъхубзэр зымыщӏи, зыщӏэну хуэмей куэди къахокӏ. Мис а ӏуэхум дауэ уеплърэ абы?
Мыбы нетӏэ жысӏаи езы лъэпкъым и самосознание жаӏэ урысым, езым и зыхэщӏыкӏым ща. Мис мыр дэ дылъэпкъщ, дэ дылъэпкъ щхьэхуэкӏэ ди бзи диӏыжын хуей, ди хабзи диӏыжын хуей жиӏэу, ар жимыӏэу щытмэ, абдей ди хэкӏуэдэжыгъуэр къэсаура. Ди насыпщи, дэ иджыпсту нэхъыбэм ар къыдгуроӏуэ, ауэ ауэ жыхуэпӏэм хуэди мымащӏэу Къытхокӏ, мыбы сыт и фейдэр, мыбы сыт зэман щӏытригъэкӏуэдэнур? жаӏэрэ, уеблэмэ иджы, атӏэ, мис мы закон хуабжьу дыпэщӏэта пэтми, закон къэралым къищта еджэнуи хуитщ, емыджэнуи хуитщ жери. Иджы ар къыщамыщтэм щыгъуикӏ, мис мы школхэм адэ-анэ куэд, псом хуэмыдэу анэхьэращ кӏуэу щытар, адэхьэ школым кӏуэркъым. Мы ди быным мыбы зэман фӏэвмыгъэкӏуэд, Мы мыбы англыбзэ евгъаджи нэхъыфӏщ мыбы нэхъ, жаӏэу зэуакӏуэ кӏуэу. Ар щыӏащ икӏи абыхэм я бжыгъэ нэхъ мащӏэ хъуркъым, нэхъыбэ мэхъу. Адыгэбзэ щӏащӏэн хуейр абы сэбэп къыпахынураӏым. Адыгэбзэ щӏащӏэн хуейр зэрыадыгэращ, адыгэу къэнэжын щхьэкӏэщ. Мис абы ди зэхэщӏыкӏыр нэмысу щытмэ, адрей жытӏэ псорикӏ щхьэгъэпцӏэжщ. Нобэ къодэӏуахэм, къоплъахэм сыт хуэдэ псалъэкӏэ захуэбгъэзэн? Нобэ мис ди анэдэлъхубзэм и махуэр ар махуэшхуэу къедгъэжьар ауэ мыр дыкъафэ дыджэгу дызэбгрыкӏыжынураӏым щӏэмахуэшхуэр мы махуэр къыщӏежьар мис мы ди зэхэщӏыкӏыр мис мы ди бзэ зэрытхъумэн хуейм мы ди бзэм мыхьэнэу иӏым мыбы и лъапӏагъым абы дегупсысын хуейуращ мы махуэми абы егупсысыр нэхъыбэ хъуну а ди бзэ хъумэным Хущӏэкъур нэхъыбэ хъуну? Мис а нетӏэ зи гугъу тщӏа? Мис а щхьэ пщтыр жытӏынщ абыхэм щхьэкӏэ, хэлъэдауэ федэ зыпымылъ псори хыфӏэдзэн хуейщ жызыӏэм, абы и адэ-анэ жьы хъуари хыфӏидзэнущ. Абы сэбэп къыпыкӏыжкъым жиӏэнурэ. Цӏыхур щӏэцӏыхур, мис апхуэдэу щӏакхъуэ ӏыхьэ къудейм егупсысу дунейм тетынураӏым. Абы нэмыщӏкӏэ щыӏэщ духовнэ жыӏэу, мис а духовнэм лъэныкъуэкӏи цӏыхум Зэрихьэн хуейр, бгъэдэлъын хуейри къыгурыӏуэу щытмэ, цӏыху нэс щыхъужыр мис абы щыгъуэщ. Тхьэм зэхуэдэу ди лъэпкъ щигъэт. Бзэр тӏэщӏэкӏмэ дылъэпкъкъым, акъыл ин ухуэмей, къыбгурыӏуэу а тӏэкӏур утетыну дунейм. Усакӏуэм и псалъэхэм дыщӏэгупсысу, ди анэдэлъхубзэр тхъумэным дыхущӏэвгъэкъуну фыкъыхузоджэ.